nke a bụ otu m si wee mee tapioka na akara echetara m mgbe m nọ mahadum nke nke m nọ na ngwụcha afọ mgbe m nọ 400 level ha m ba na hostel ụlọ akwụkwọ echetara m na o nwere nwa nwa akwụkwọ na-adị ebugharị ịmagonu ka a na-akpọ ya tapioka he ngwa ọ na-akpọ bịa gonu tapioka he ana m esi agba ya aka ahịa mgbe ahụ ịmagonu emechagonu m nysc m wee bata wechara o nwedịrị mgbe m riri ihe dịka tapioka ya bụ ya wee nsị ka chọrọ eme nwa ka esi esi ya bụ tapioka wee sị ka m gaa na YouTube wee kirie ya mara ka esi esi tapioka m ka m kirichara ya ịmagonu nga ahịa gote ya bụ tapioka ngotezie ye mana nke a mbụ m ehe experiment ka m na-eme achetaghị m ịba ya na mmiri na chi ga-efo ụbọchị m ga-eme ya m wee chee na ọkwa ihe m ga-eme n'ụkpa akpa akpa chọrọ ihe m ga-eme ọsịsọ ụtụtụ tetara m ebe 6 nke ụtụtụ bidonu kụọ were agwa ya beans macha enwe m blender n'ụlọ he igwe eji akwọ ihe akwọranụ m beans m werezie wee manye n'ọkụ tinye ngwongwo na ngwongwo m meji wee ghe akara n'ime akara kwọcha mechaa akara m mgbe ahụ abaịgokwa m ya bụ ife o eze m beans jezie tinye aka na ya bụ tapioka m banyere ya ka bụ ihe siri mkpụrụ mkpụrụ hee ọ ka siri ezigbo ike sị na ifuwe na nke a abụzikwa breakfast ka m ga-eri nke a ga-abụzikwa breakfast breakfast na ehihie n'ime nri ụtụtụ n'ehihie nsigodi ka ka m hapụgodi ya m hapụ ya na mmiri jegodi mebe ihe ndị ọzọ m kwesịrị ime four hours agaa before ya bụ ihe wee bịa dee tupu o wee bịa dee o hmm. njem abụkwa obere njem sị ee ya bụ ihe dekwara enwe m ndidi o na o dee ka ọ dere ehe nke a bụ ebe nzari were nyọ wee filter ya zaa ya mmiri zachasị ya mmiri dị n'ime nke a bụ ebe mbairi abaị ọkwa ịhụ na ịfụzigo ụzọ acha ọcha na-acha white abaịgo m ya na mmiri ụtọ dee na wezie nyọ wee na-efilter ya nke a bụ nke m zachapụtara m chọrọ isi ọkwa ịhụrụ ehe esigonu m mmiri na ite m gbanye obere mmiri mgbe wee na ya bụ ihe wee na-agbọ e wee were mkpagharị garị turning garị wee na ịmagonu wee na-aturn ya bụ ihe nwanne m nwaanyị kwara m aka maka na eji m ekwentị wee na-ese nwanne m nwaanyị sokwa wee nyere m aka wee na-atụgharị ya bụ ihe na-aturn ya ị ga-ahụ nga ọ nọ na-aturn ya ugbu a ya bụ ihe nọ na-agbọ o tokwa aka kpamkpamkpam ya bụ ihe ghee ihe m ji e, e, e, tupu m bido isi ime ya eburu m ụzọ wee were ihe eji akwọ ihe wee kwọọ akị oyibo coconut wee kwọrisie ya m ga-aghanye n'ime egotego m shuga ehe egotego m milk o ghegonu ị fụ ka o si wee na-acha tupu before o ghee ọ ga na-acha ọcha ofuma ofuma mana kịta o ghegoro ọ ga-adịzi ka mmiri ọ ga na-acha ka mmiri mmiri ọkwa ị hụrụ ya ehe ugbu o ghee na nri emela ahụ onye ọbụla bịazikwa rie nri nke a bụzikwa ka o si wee dị ebe ya tọrọ ụtọ hmm, ọ tọrọ ụtọ tapioca si na cassava o si na akpụ